anya gị 4.5 million gara igwe ya na were gụnye gị ego ndị ogbori ka ị na-enye m ego gbori ihe ego niile inye si abụrụ ifere nda useless ime nwere ya ego ga-abụ ihe si amụ pụtara mama ka ego si agbalị narị n'aka kedu ọkara igoro obezigbo ebe ọkara igoro nwere 1 million naira ego nne gị kere ego ọkara ibu ọkara iji ọkara na-ebugharị ndị ori ndị ori gịnị kee ka ebe ọ dị

nwa ya nwa ya nwoke nke a na-ezu ori nke diọkpara ozugbo ozugbo ka o si ezu so a pụta nkịta ọbụla ha na-anụ ọgụ na-egosi ha Ee. nke a dị nke a dị ntintin ee agwakwana mmadụ onwe gị na n'ebe a agwakwana mmadụ so nke a sị na o zukwara atụrụ nke ikpeazụ a ama ọ na ya ka oyi nwere idea mana aya ma aya m ihe mere

Ah. Ah, ah. echekwa m na ndị bitego na yard aka n'ụka ihe ka a ya-eji wee mee caretaker nke mgbe ewụla m na-egbu iketa ọ dị ka ị na-ere ha n'ilu
nekwanụ m echichi ke ka unu si aha ke ndị ji ụgwọ n'ụlọ a ke sekretarị ka m malụ ka o si arụ ọlụ ebe a ke ndị jigasị ụgwọ na yard a gbapụ ya ọsọ na no need ibute akwụkwọ ama ebusoro ya n'isi ndị jigasị ụgwọ brain dị sharp like eh, eh, queen na queen ji ụgwọ i ji ụgwọ eh, Chidesi na-afụ ji ụgwọ ma ma ma na maka sị ejikwa ụgwọ Davido ọkụ nke mere travel o ji ụgwọ Mango kpo ụgwọ ekpo ma nke mm, nke a, em, gị wakwa na i ji ụgwọ
eh, e- e- eji m obe- obere ụgwọ landlord edere m ya n'akwụkwọ edere m ya n'akwụkwọ landlord gba nkịtị o ji ụgwọ o ji ụgwọ o ji 700 ego burial ọmụmaka ọnaka maka ya ebido o ji ụgwọ since two years ago eh? ụgwọ 700 naira ego burial 700 naira kwuo kwekwere ụgwọ
Queen ji ụgwọ o ji ụgwọ nsị 1 2 ọ iwu bụ na ị na-ekwu ya emetụ m aka o ji ụgwọ
chere

ana m enye ya tata na echi niile ka i si n'ụlọ a pụa achọghịzi m ịfụ gị ebe a na m bịa ọzọ bee ebe a ka i checkie ka ị mara ụlọ nke ị like ka i welu

unu mepụta na ọkwa unu na-eche niile akwụkwọ na enye gị tata na echi tata na echi ka m nyere ụlọ ka ngụ ebe a baa n'ime ebe a ka ihe ifu i checkie ụlọ nke ị ya-ewe

ebe i kwesị ịbụrụ obili for free ego ne ka a na-akwụ ebe a ị fụ mmadụ i che na o ji ego ya mana agụụ na-agụ ya ị na-achọ ndị na-akwụ 15 a month bịa is your brother bi God forbid ah ah go my ex ah ah bịa nwa

Nenụ m o yao yao eh, one, one of my toys Chineke nye m.
Congrats. Ozugbo nje mụ na gị mụ na anyị na-esesi okwu. Chineke akpọọ m oku. Ihe ihe ebido na-agara m nke ọma. Ụzọ ụzọ emepe. Hmm. Na-asị ọ na ọ bụ bad luck ji m all this while. Nke na-ehi iwe na-epụ na ndụ ma ma m nọchi n'iwu okwu nkwu Chineke bupụrụ m.
Congrats. Yeah, yeah, thank you, thank you very much. ah, ọnọdụ gị adịghọkwa mma nke ikpeazụ a ah, i je prison ejeghị m prison economy economy economy lụkwa gị ọlụ n'isi nke ikpeazụ a dị anyị ọsọmọbịa ka ọ dị ọ dị ka ị na-eje atụ nke i je nala enyi gị nwaanyị weavon kpuo n'isi karị ka nke mama nnukwu anyị colour gị chuzikwu ya echu na ọ bụrụ na ọ bụrụ colour ka m ji malụ gị i chuziri ya ife onye churu echu ọ na ka ị dị mgbe a amaka i pezikwa mpe ibe isi kere fọma na na-epe mpe ụfọdụ asị gị na I rather crying in Lamborghini than smiling in keke ị fụ ọnọdụ gị Lamborghini akụọ engine ofu onye otu unu si chairman bụ senator ụbọsị a what have you done for me at least ọ dịghị pocket money ịpụ n'oge kịta ọ dị m n'aka o nwere ị sịgodị what have you done o nwere ihe m mere gị nsogbu adịghọ nsogbu adịghọ asịkwa m n'ụbọchị ọrịa chineke ya eme amala ka m cheta m cheta gị bịa mara ihe m mere gị nna m mfụ nwanne gị njọ asị m na na na manage ma afụgo gị na afụ na na manage n'eziokwu ana ana ana ana afụ manage nene ọnọdụ m chineke na emego ogbenye eze gị eh, ama m ka sị ka m sị ka ibe ya mgbe a na m ama agba alụkwa gị mba mba o nwere consider m ị ya-alụ m ụnụ adị enwe ndazikwu ụnụ adị enwe ndidi na o nwere consider m mgbe anwa ị ya-alụ m kịta nye ọbụna ya dịzi m n'aka maka ma gbaalụkwa gị enwezikwu m supermarket ma na enwere idea many businesses eh, na-eme ọfụma kịta ọ na-adị mma nọkata ụfọdụ ụfọdụ ụfọdụ enwe break up mgbe ụfọdụ kene chineke na ya ụba nnọọ ka chineke wupụrụ gị eh? congrats abi hmm.
ah, ah, ah, imechaa aka m bi ebe na imebe mbi ọ bụrụ na ị ga-ayọ m ịdọka e, ịyọ e hmm. mgbaala maka ma gbaalụkwa gị hmm. imekwa m ihe o hmm. imekwa m ihe nke ngwa nke bụ eziokwu two or three days mụ na ga-anọ maka m gbaalụ gị

nne biko bịa ka anyị jee na daa mmanụ nchọ ego pla- plaza ya Mm. since ka ọ kpọwa na phone na- nna achọrọ ga mara m ịkwụsị gị ịnata since na bịa ka anyị pụọ Oh, na nwoke m eprice kwana that thing again o God have mercy upon us. ma m na-arụ adịkwa ya yeah, there. next week ka m na-agba nkwụ o nwere ike ịbịa nọnyere m ọ bụrụ nne ka ị richarụ agụrụ erika gị n'ahụ ọ dị enwebeghị ya agwago m ya kịta amakwaghịzi ọ ya mezi na ọ bụ na ọ ga-enwekwa ego moto ị hụrụ na agụrụ erika ya n'ahụ hapụ onye a ka anyị pụba biko ebere onye na-eme m omume
agụrụ erika ya n'ahụ onye a- onye a nwere customer ọ bụ ịkparị m
na ngwa m
erie ma nya erie m ifele ka ji ọ bụrụ na ifele na-egbu mmadụ kịta tata kịta ka m karị ịnwụ ọ bụrụ na ifele na-egbu mmadụ aka m awụgo ozu taa